tikutero tikutero tikutero tikulandireni mwe madede apo pano pa pa pa low profile malawi ndithu mu chiprogramu chimene cha anyamata a mabodza amene ntchito yawo ndikungokamba za mabodza zokhazokha ndithu osakambapo chilichonse chilungamo zonse timakhala tikukamba pano ndi mphekesera chabe zimene zachitika makamaka mkatikati mwa wiki imeneyi ndithu pompano pompano pa low profile malawi muli ndine a uh, conex banda komanso co-host ameneyi ndithu tauzeni anthu dzina lanu ine ndimayiwalayiwala mwina mwasintha chifukwa anthu amasinthasintha mayina eh?
ayi ndi lomwe lija ndithu blessings ndithu okay ehe ayi blessings muli zikomo ndi ine kwambiri blessings komanso anthu ena amadziwa iwowa ndithu ndi dzina loti mr handsome osalephera maina amene mukhozopezeka kuti mwina pa social media muona dzina lina lake losiyana ndi blessings lolembedwa mr handsome akunenatu za iwowa ndithu iyayi pali chiunyinji cha anthu chimene chasonkhana pano ndithu mwina uh, tingochipatsa mon- moni mwapaderadera ndithu a mando friday muli nafe pompano tamando muli nafe rita bonya muli nafe pompano ah, makamaka emma micol ah, muli nafe pompano ah, takulandirani ndithu ah, michael tupa happy birthday takulandiransoni muli nafe Mm. ndithu pompano pompano ndithu ah, patience jimu zikomo kwambiri kuti muli nafenso pompano pompano ndithu ayi timakunyadirani pali chiunyinji cha anthu mwinatu Tisatero, tichite, tisachite kupita konseku kuti tipereke miyoni chifukwa chakuti a, anthu ambiri ndithu akunena kuti yambaponi yambaponi yambaponi iyayi tikupatseni a, mpata mr handsome mwinatu mungapatse moni anthuwa nanga si anthu akuti akusowani kwambiri yayi tikulandireni ndithu chidzulo chino monga mwachizolowezi mwa mwambo mwa ndithu mwa nthetemya mukudziwa bwino lomwe kuti tuesday likafika timakhala tili pano kuphulitsa mabodza amene azungulira dziko lonse lapansi sitimasiyako mbali timakamba ndithu chuchuchu mvemvemve wa mabodza amene wazungulira ndithu dziko lonse lapansi yayi ndiye chimene mungapange ndikungowakodola neba paja kandimvelele anakamvera za mmaluwa nde mungowaitana neba afike pompano changu changu fast fast akodoleni ndaona ndithu anthu ambiri amakodolana pompano pompano ndithu iyayi tafikani mwa unyinji chifukwa anyamata anu a msangulutso wa mabodza aja afikanso nthawi ija nde nthawi yake ndi imeneyi mwina tisathire gaga mdiwa kwambiri tichite machawi tithamange ndithu ndi liwiro ndi thumba la zambiri limene tatenga lero Iyayi, motero osatayadi, uh, osachitadi za mtundu wina kuthamanga pofunikadi tithamangedi, koma tisanatero ndithu timve kuti kodi uh, akuti kwatuluka ndithu imeneyi ndi about breaking the limit uh, imeneyi akuti ndi reality uh, TV ndithu imeneyo kapena TV show Mm. reality TV show imeneyo ndithu about breaking the limits akuti imeneyitu Mm. iyambike cha mu january munomo ndithu imene ikhale Mhm. ikupanga concentrate kwambiri akuti ku zamayimbidwe anthu ma Mhm. artists osiyanasiyana komanso izikhale Mhm. kupanganso zina zina zosiyanasiyana zokhudzana ndi malawi ndeno ah, makamaka za reality ah, sh- show imeneyi ndithu tikupatsireni ndondomeko yonse bwinobwino ena mwaona kale mwina ah, pa page yathu pa website yathu ah, zimenezo ndithu zitakambidwa pamenepo ndithu za pati za Mm. reality imeneyo ndithu breaking the limit reality show imene iyambike ndithu cha mu january mu ndeno zonse pa kuti muzionera pati komano ena mwa inu ndithu mukhoza kungopita pamenepo ndithu pa Mhm. ah, makamaka pa about breaking the limits Mupite pamenepopo ndi page-nso imeneyi ndithu mukazipeza zonse mwatsatanetsatane ma- m- mmene zingayendere mmene zizikhalira tsi- tsiku limene Mm. program imene ikuyamba ikhale yovuta ena mwa inu mwaona kale Mm. zimene zachitika namadingo amuyendetsa thipya thipya welawela nyominyomi Mm. Mm. program imeneyi cha uh, Mm. about breaking the limits ndithu akuti azitsutsa zimene zikuoneka kuti ndi zabodza koma ife sitingati Ndizabodza.
akuti ndi Mm, zabodza ayi. azitsutsa kunena kuti yayi komanso akuti zobisika iwowo aziululaso ngati mmene ayendetsera tv ya tv ya ndithu TV ya- Nabati mm. anyamata okwiya kwambiri anyamata amphamvu zawo anyamata amene Ah. atsogozedwa ndi mkulu ameneyi ndithu ah, kodi akuti ndi ndani dzina lake mkulu amene oyimbaso bricks ilo munthu wamkulu kwambiritu bricks ndi amene wapanga break the silence kwambiri akuti Mm. amuyendetsa chakhoma ndithu wayenda chokwawa ngakhale ali ku zambia koma akuyenda chokwawa padakali panopa munthu Mm. wamkulu kwambiri kumeneko akuti bodza la mkunkhuniza angati mu aa waliphulitsa kwambiri mkanyengo kameneka ndiye amuyendetsa ndithu nyominyomi kumeneko ndiye tikhale tikupatsirani zambiri komanso Mm. reality show imeneyi imene ikuyamba end of january 2020 tizikhala Mm. tikuonera tiziyiponyanso pompano kuti owonera athu 2022. azionera mm, iya 2022 ya 2022 Yeah. paja tili mu nyengo yothamanga kwambiri Yeah. eh, Zambiri eh, tizimveka mkatikati mwa chipokano chimene Mm. chilicho iyayi mwina Mm. pano tisachotse kandiwa atiyambepo ndithu ah, tisachoke patali even even a inch tisanapite tisapite kwina kulikonse even inch tingakhale pompano muliko bwanji kumalawi kuli bwanji banja likuyenda bwanji Anthu akhala akundifunsa mafunso komano ndinauza owonera kuti mwina mudzayankhe ndinu komanso anthu ena akuti mwachepa nazo ena akuyankhula zambirimbiri ah, makamaka ah, inuyo komano tatiuzeni tsopano ah, ba- banja likuyenda bwanji banja likuyenda bwanji akuti koma mwachepa Ah.
kwambiri eh? tiyankhule Ah, ah, mwatani kodi pano timakamba mabodza osati zenizeni iyayi ndiye tsopano mukambanso zenizeni pologalamu isintha sikhalanso ya mabodza
achimwene mwamva koma zimenezi mwamva zimenezi a- akunena si ine komano mwamva Eh. mwadzimvera nokha akuti bwanji timvere ine ndimadabwa kusiya azimayi ali ali panowaga ma d7 ali pano osatenga pano pano fight kuti womva muja si inetu iyayi si- sindidziwa kuti atcheya yambata nditani komano akuti amadabwa kuti pali ma d7 apapa akuti pali achina ndani ah, ah, ah, ambirimbiri ah, achina ndani akuti ma d7 apapa komano akuti inuyo munapita kuku mu- mu- mukamvako chani ana akuti achuluka kumeneku kumene mwapitako pesa tisavu si ine komano sindikudziwa kuti atcheya amva kutinso nawonso tatiyankhuleni Ah, kodi mwayamba zenizenitu tsopano chabwino tinene motere ku malawi mukudziwa bwino lomwe mmene kulili pano mwamva ndithu zachina ndawala pa tauni mmene zikuyendera zachina amnesty ndi zina zotere ku malawi nkokoma pano pa ife tatchona tili konkuno ndithu tili mmudzi ndithu ehe takhazikika mmene muno komano Mm. mukati za ana 5 mutanthauza kuti ine anawo ndidzabereka ndidzaseza pamutu kumayenda nawo nanga ife tingazidziwe akuti mumavala makabudula ku nyumba kwawo kwa nyowani Eh, kodi muna muli ndi masheya kumene kuja kapena
Ah, kodi mwatani ndakuwuzani kuti nkhani timakamba pano ndi zamabodza so mwayamba nkhani zenizeni so Akuti- tizikamba zenizeni ndipo akuti inuyo ndi eh, nkhuku chalakabakha nkhuku singatole akuti mr pc ana- analephera inuyo akuti mungatole Mm. pamenepo
kodi amatitu paja akuti eh, chiwala chachimuna sichichepa mukudziwa bwino lomwe ino Mphongo ya chiwala mkabudula sichichepa. simuguga eya mphongo ya chiwala sichiche- sichichepa yayi komanso Mm. mkabudula simuguga yayi simuguga nde mm. mukamakamba zoti chalaka bakha nkhuku singatole mutanthauzanji pamepo chifukwa angakhale timba pa mazira ake omwe sachepa angakhale ali ochepa nyama nde inu muganiza zonena kuti Afungatira onse. amafungatira onse aja kufungatira bwinobwino mpaka kuswa mpaka ya ching time nde mukamati eh, chalaka bakha nkhuku singatole mutanthauza chani Yeah, si Mm, ine pa- anthu pachoka ife ine pachoka ine anthu pachoka ndamene zako anthu akuyankhula si ineyo eh, anthu ndamene eh, akuyankhula ehe osati mhm. ine ine ndi- ine ndibe Ah, nanu ine ine palibe vuto ehe anthu amayankhula ena amachita kuvalirani zigoba kumene mm, kumayankhula ayi ayi mm, amenewa ena mm, komano alikobe mm, anthu enabe achina kwini ah, achina ah, kwini mimi achina ah, achina mphatso kanzunguze achina damando akumaperekabe ma congratulation achina froze chilima akumaperekabe ma congratulation ndithu aron pg akumaperekabe koma ena akwiya Mm. nanu kwambiri otero kuti akuti kumalawiko muzivala chiboyiboyi otherwise akutemani mwaona ayi ndipo ine kuno kumudzi ku malawi ndili ndithu mfulu weniweni woti yayi musadandaule khadi ndi zina zotero zikupezani ehe muwatumizire ndichapo pompano pompano osadandaula iyayi ndichapo pompano ndithu azimai ali ali panowa madisi Ah, inu ndi omabwerera chipongwe salo inu mabwerera chipongwe mungobwereza bwereza acheya acheya wawa ndi ambiri za kale mumadziwa tsabola wakale Ah, sawa awatu tsabola wakale sawa nde mukamalimbikira acheya acheya satithandiza yayi fanda akuwuzani kale kunena kuti chabwino kuli ana, kuli ana folo kuli ana folo koma ine ndizikabereka anawo ndizichita kuyika paphewa aziyenda ndi ine inuyo Mm.
mukapita kumene kuma d7 ali apawa si mmaona achina mimi achina kwini mimi achina ailini si mmaona amenewa mukapita kumene Ehe. kuba

yayi vuto lake zili ngati mpira ukakhala kunja ukamaonera umati koma apo pakanapanga mwakuti komano ukalowa m'ground muja kuti ukapange zimenezija sungapange yayi koma mkati muja amadziwa Eh. mafita bwinobwino kumene
Ah, kwataniso kumene ndi kumene ndili kapangira kuti ana Eh. 5 nanga si mukuyeneranso kuti muyikemo mphatso eti otherwise Eh. simudzalemekezedwa iyayi ndiye pafunika inunso muponye kumene kuti ndiyeno chifukwa tikuwerengera kuti 5 mwaona inuyo mukuyenera mupange kumeneko ngati mamuna weniweni ku- kuchotsa kunyoza anthu asaone ngati kuti ah, inu ndi ndi kapla e, mwaona nde pafunike inuyo mupange ndithu osachepa osa- osa- osa- osanyozetsa iyayi osanyozetsa iyayi mwaona iyayi timu ya a sindingayiphweketsere ndiponso sindingapange leti down anthu a timu ya a Mm. nganga omwe anthu awa ineyo ndikuyimirirani ndithu kumene kujako ndizoti iyayi pompano pompano ndikhale ndikubweretsa ndithu uthenga wa special ndithu kwambiri inu tangoti ndi matsoni njenkha ndithu chifukwa padakali pano iyayi zinali limodzi chaku eh, chau- chaukuchi nde anthu ena ndangobwerako kumene ananena kuti anakuonani anakuonani mbali za kunyanja tikudikira ndithu kuti tione timavidiyo mwina muli kunyanja limodzi ah, cha nanga Ehe. zi- zinthuzi zi- Mm. zimafunika kum- anthu azikuonani mwaona komano Eh, ineyo eh, ndikufunirani zabwino zonse sindikuphweketsa zikomo kwambiri ayi komano Eh. pano pavuto lake tikakusiyirani kumu kumasowa pano simukumabwera kaya kukukwapatirani kaya mukutani pamenepo ndi pavuto langa lili pamenepopo basitu yayi mu- mu- chipitireni Mukudziwa- eh, mukudziwa bwinobwino chovala cha nyawani nanga ukagula cha nyawani umachi ehe kuchichengetera bwinobwino chisalowe dothi olo fumbi chisalo ii umachichengetera bwinobwino nde muzingokhululuka koma ubwino wake ndithu andipangalawo kuti ndibwere pano ndithu mwati Eh. mukukwana bwinobwino kumene ah bobo yose bo ndinu Yonse. wokuomba tinuba ive mwini ine ni madaba kusiya azimayi ali ali pano waba ma d7 ali pano osatenga Mata- matani kuti sitingakwanise onse sitingakwanise onse.

ndawala pa town eh kumamenya ndawala pa town ehe Yeah, so kuchita inu changu ndawala osaphweketsa ine osaopanso osaphweketsa eh osaopa mm. anatiuza kale ah ana osaopa osaopa yani chai ngati sichita titafe pamenepo titafe ifeyo tidzafera mbendera yake imeneyi ehe imeneyi tidzamwalirira mbendera yake imeneyi ayi chabwino zikomo kwambiri ehe iyayi mutiperekere moni kwa alamu kumeneko ndithu um, mhm timakonda kwambiri ehe apart from azacheya zizitayeni zizi musakafikitse Mm, uthenga umene mm, uja mm, osakafikitsa mm, komano mm, ati makukondani ndithu mwina tisunthe Mhm. pamenepopo ah, nanga Mhm. si ah, kukhala ngati kuti exit mr pc enter ah, m- mr handsome komanso kwinakuso enter ah, mr p wa ku nigeria and exit eh, ah, zinthu zake zili complicated kwambiri ndeno sindidziwa kuti titani chifukwa zinthu zake zikuvuta kuli mawotcha amene azungulira ma ma status tilowere kuti tatuzeni mr handsome chifukwa zavuta zinthu kuli achina patrick patrick munthu ali addicted ndi mayina a patrick munthu wamkazi amene
iyayi tisanapite kutali kwambiri tingokhala mulilongwe momuno masiku masanawa kapena kuti mawa amene angopitawa mwamva ndithu kuti munthu wamkulu mneneri wa mulungu kwambiri wakalekale kwambiri mkhalakale mneneri amene ndithu mlengi anamukhazikitsa kuti iyeyu azinenerera ndithu mkulu ameneyi padakali pano ali mchitolokosi ndithu wanjatiwa wagwidwa wathiridwa simbi wathiridwa nyakula Tikunena pano akudya nyemba imodzi ndi mgaiwa ndithu kumeneko chaku Nankhaka kufupi ndi Nankhaka ndithu kumeneko. Mukudziwa bwino bwino kuti mkulu ameneyu ndi mkulu wonena kuti ndi mbiyang'ambe, nsamva mkunkhu komanso mkulu amene ndithu azimayi ambiri amamunyadira kwambiri fa amayenda ndawala pa tauni ndithu iyeyu ndawala zake ndi zitali zitali si ndawala zifupi zifupi koma padakali panopa iyeyu Ali mchitolokosi ndithu atatulutsa zibaluwa zimene zikuoneka ngati kuti ndi dza fegi koma ifeyo sitili ndi nkhani kwambiri imeneyi ya fegi fegiyo imeneyoyo siyikutikhudza tili pano chifukwa cha mabodza chifukwa azimayi ambiri tabwera ndithu kudzapanga woni chifukwa mkuluyu ku inbox kwake mukumbukira bwinobwino kuli azimayi ankhaninkhani amene amadalira mkuluyu kuti tawuni aziona kuti imeneyi ndi tauni. Tatifotokozerani kuti apolisi anena bwanji pa nkhani ya ku inbox kwa mkulu ameneyi. Iyayi apolisi atifotokozera ndithu zonse mwatsatanetsatane chifukwa iwowa atapeza chi documents chimene chovuta kwambiri chimene chikuyikamo mayina akuluakulu mabwana amenewa ndithu omangira lamba omangira makamaka tayi mchiunomu chifukwa chakuti makhutsa chifukwa choti lamba sangakwane iyayi kulibe masaizi yawo iwowa ndithu atchulidwa mu chi documents chimenechi ndi apolisi anapita ndithu ndi kulanda foni yawo kupanga chipikisheni mu fonimo kuti awone kuti winanso ndi ndani anagawana naye chi makamaka chi document chimenechi komanso iwowa chifukwa chakuti ananena kuti iwowa si amene analemba iyayi komano munthu wina anatumizira nde pali cheni ndithu ya anthu amene anatumiza komano apolisi ndithu anapanga extend kusecha kumeneku ndi analowa ndithu ku inbox kuja kumene kwaoneka kuti kuli mayina a atsikana ochuluka kwambiri ena ongopemphetsa makobidi ena amene akuoneka kuti ndithu iwowa akuyenda nawo ndawala pa taunipa ena ndithu ooneka kuti akuyamba kumene ena onyengerera, ena kodi simungangoponya kakuti, ena akuti mmene, nde mayina amenewa ndithu mwina atuluke chilisti cha polisichi komanso mukudziwanso mkulu ameneyi ndithu pali azimayi samaphethira iyayi anakuuzani kale kuti azimayi 6 anatisiya kale chifukwa cha mtima wa iwowa kwalilira mneneri wa chauta ameneyi kwalilira kunena kuti mwatani mm, ko inetu ndimakukonda Mhm. akuti iwowa nkukanitsitsa azimayi aja 6 mmodzimmodzi nkuyamba kumwalira mmodzi Mm. after one Mm. winayonso Mm. kupita ndetu chilisti chimenechi chachuluka kumeneko Ats- atsikana amene amaoneka ngati kuti ndi praise team chabe iwowa ndithu Mm. akuti ali mu foni mwa amenewa ndithu mneneri wamkulu ah, Chisi Mbele mulipo Mm. kuchokera pamenepo tisanasunthe yayi pamenepo ndithu tikanakhalitsapo kwambiri koma chifukwa choti zikukhudza malamulo mukudziwa bwino lomwe kuti nkhani ya malamulo ikakhala kuti ili khoti ili mmanja mwa apolisi ndi zina zotero sitimafuna tizilowerera kwambiri koma nkhani imene yavuta kwambiri ndiyonena kuti azimayi pa tawuni ndawala kukhala ngati zavuta ndipo padakali pano ena akukhalira mphanthi padakali pano akupumira m'mbali ngati chitete, ena ndithu padakali pano sakudziwa zoti mawa lapi- mawa laliwisiri bundle ichokere kuti chifukwa Mm. munthu wamkulu kwambiri ali mkati ndipo amulanda foni kuti kuti sangapange access china chilichonse choti akutumizireni ndithu ma bundles komanso kaya mumati ija ya ku saluni kaya mumati ija yoti yamwe kuti ya lunch zonsezo zayamba zayima kaye chifukwa Mm. foni yamkulu ndithu ili ndi apolisi imene ikufufuzidwa nde chi list cha maina chituluke pompano pompano tiyapemphe apolisi mm. paja kuti tiwauze kuti ife monga ma eye witness makamera akuluakulu mutininkhe maina amenewa tikauze anthu athu kumudziku kuti kuli mainawa amene atuluka amene ali m'manja ndithu mm. mwa mneneri Yoswa mneneri Akuti wamkulu ena kwambiri amachita- akuti ena amachita kuyenda kuchoka ku UK kupita kukakumana ndi Mhm. mneneri ndi mneneri Yoswa kotero kuti pali wina wake akuti anachopita kuchoka ku Joni panopa nkhawa Mhm. yake ili ii asowa Mm. chobwererera ku Joni makobidi alibe mpakana iwowa akuti ndithu awapatse ah, mwina belo mwina komano mukudziwa akapereka belo nthawi zina amasungabe foni nde matransaction Mm. apo ndithu Mm. a iwowa chifukwa Mm. chakuti zinthu Mm. sizili bwino pa tauni Komano mmene wanenera mnzanga kuti ndi zokhudzana ndi malamulo chifukwa choti Mm. patabwera apapo ndikuona kuti iwowa ndi mkhalakale Mm. pa social media iwowa Ehe. zinthu zawo Mm. amapanga pano ndiye tinaonabe kuti tikudziwitseni ena mukhoza kumangoona ngati Mhm. foni yafika az- az- azimayi ma MG2 ah, pe- simuli bwino munthu asayankhe foni Mm. mumapezeka kuti basi mm, umafuna mwauza akazi ake chilichonsecho kapena kuti Mhm, eh, serious. sakuyankha foni pano nde ndiyankhula ndi Mm. akazi nde timangokupangani oni kuti mudziwiretu kunena kuti Mm, kuti mm. kusayankha foniko ndikuf- ndikufuna iyayi komano iyayi iwowa sikufuna Mm, akidzinga ayendetsa Mm. thibira thibira aye amenya paliwombo iwo watu panakali Mm. pano aponda kafulukutu ndipo akudya chimtanda chimodzi cha nsima ndi nyemba imodzi ku area 30 kumeneko ndithu Mm.
koma mukudziwa bwino lomwe kuti mneneri ameneyu ndi munthu yekhayo amene anapanga zoopsa kwambiri pa dziko lapansi ndiponso ndi mneneri yekhayo mu mbiri ndithu yachiyambireni cha dziko lapansi munthu yekhayo amene amapanga zozizwitsa ndithu mkulu yekhayo amene anayimitsa dzuwa kuti Dzuwa liime ndithu, lisakalowe, kuti athane ndi adani ndithu, ayende ndawala kukuyera. Ndiye padakali pano tikumva zonena kuti azimayi amene amachoka ku UK kumuyendera iye, mwina dzuwa liima chifukwa mkuluyu paja amapanga zozizwitsa, mwina atha kuliimitsa dzuwa kuti iyayi kusade ndithu, anthu ayende ndawala patauni. Ndiye iyayi kuli lipikitipikiti, Kuli ndawala kumeneko ku Lilongwe kwavuta kwambiri moti padakali pano pati maso athu akuyang'ana kwa ma MG2 kuti kodi sakasonkhana panja pa bwalo la polisi kukapempha kuti mkulu ameneyu dzuwa liime? Nde iyo ndi nkhani ya tsiku lina koma maso athu, makutu athu ndi makamera athu ali mu Lilongwe padakali pano.
kwavuta kwambiri ku lilongweku kotero kuti panakali panopa chimashoni chimene chimakhala chikuonetsedwa bala imene imakhala ikuonetsedwa tikunena atu za munthu amene anachokera Mm. kokusa ng'ombe mbusa wa ng'ombe mbusa wa ng'ombe Mm, mm. kukafika pa Mhm. ujini- u- uinjiniya kumene anakakhala ku Mm. joni kumanga maziko ake kumene kuja ndi kuchokanso ndi kubwera ku malawi ndi kudzakhala Mhm. social media Kudzakhala. specialist amene akazi ambiri akhala akumwalira chifukwa cha iyeyu ndeno iyayi mwina ifeyonso sitikufuna kuti nanunso mukhalirawo pa victim tichiwake kumeneko chifukwa chakuti eh, ak- akhoza kukhala ma victim aka aka Eh, akakhala mwina akapaka kweli, ehe ehe mwa- eya basi Eh. tasiye pomwepo koma tangowauza kuti Tasiye. iyayi mkuluyu wayamba kudya

Eh, mwina tisanapite kwenikweni uku kwamene munayiyamba kale nkhani imeneyi ya mr pc kapena mwakuti Mm. mwakuti ndi mr p so munthu wamkulu kwambiri amene zinthu zikukhala ngati zasolobana tibwere kumeneko koma padakali pano tilowere kaye mayiko osiyanasiyana kumene kuchitika zinthu ngati ku america ku malawi ku joni ku uk Mm. kumeneku Mm. kwavuta kwambiri malingana ndi zibaluwa zimene zikumatuluka kuti ine ndapanga divorce ine ukwati udatha ine ndapangika mwakuti mwakuti ine moti panopa ndi akazanga banja linatha koma chonsecho banja lilipo, chonsecho akutchetchelera akuti anyamata pa town ndawala, zikuyenda bwanji ku UK, eh, ku America, ku Joni, ku Malawi, tatifotokozerani tsatanetsatane, chavuta nchani akuti.
Iyayi nkhani imeneyi sinasiye bwalo, nkhani imeneyi ikuchitika pena pali Mm, ponse, ku Malawi, ku Joni mmene wanenera mzangayo, ku UK komanso ku mm, Australia, even ku pomwepa pa, pa Ireland kuja mukudziwa mm, kwa Queen of Ireland ndithu kumeneko

asha amene iyayi nkhani imeneyi si nkhani yopeka imene mwayiputa apa iyi mr handsome ndi nkhani yonena kuti makamaka atsikana ambiri mukudziwa inuyo kuti anyamata ndi ochepa atsikana ndi mbwembwembwe kutaya kutapa kutaya Mhm. kapena ena wina Mhm. umakhalira wina umatele mukudziwa inuyo ah, chivesi chimenechi cha m'Baibulo chimene chinanena kuti, Iyayi ndithu, idzafika nthawi, nthawi yozizwitsa imene azimayi adzanena kuti, Tingofuna dzina lanu, tingofuna dzina Mm. lanu, zakudya, zovala ndi zina zotero tizigula tokha. Chimene tikufuna azingotiitana kuti Mrs. Mr. Handsome. amenewa ndithu Mhm. akuti ndi mmene adzakhalire masiku ozizwitsa ndiye panopa zafika pamenepo ndithu padakali pano anyamata ambiri akunama ndithu za madocuments kumanena kuti yayi ndasiyana ndi akazi anga panopa ndasiyana nda jeni mwakuti mwakuti tikukhala patokha aliyense akuphika payekha payekha mwakuti mwakuti nkhani ngati zimenezizi komano akumayenda ndi madocuments abodza amene akumapanga download pa google kapena pa Internet. intaneti pamenepa ndithu pa intaneti akumapanga download inuyo kuti lerolo mupite pa intaneti mupange kuti uh, marriage certificate kapena munene kuti certificate Divorce. imene uh, Di- divorce certificate imene yothetsa banja imeneyi ibwere ndithu Mm. pamenepopo kabwino umagula pamene paja ngati ku uk kunokonda china 5 pounds 50 chachati zinthu ngati zimenezozo ndiye mukhale anthu osamala kwambiri ndiye atsikana ena muli ku malawi mukangomva kuti ndapanga divorce basi ndiye mumathamanga alutele mamuna uja angobwera Mm. adzangokukwindani adzapange zina nzina chachachani adzakuseweretseni akusiyeni kumene kuja muli pempempempepe Mm. kubadwa Mm. mwana mwana ameneyu mwina basi inuyo mukhala choncho ku, ku joni chimodzimodzinso nkhani imeneyi sinasiye bwalo yayi anthu ambiri Mm. akuyenda ndi ma divorce certificate a m'thumba opanga komano tipange warn kuti kodi chimenechi si fraud imeneyi kwa anthu amene akugwira ntchito m'makampani a- abwinoabwino
Iyayi, imeneyi ndi fraud ndithu, zipepala zimene ena akumatha kulowa nazo kundende chifukwa chogawana ndi azinzawo pamene zinthuzo sizoona iyayi. Ndiye nkhani yake ndi imeneyi azimayi chenjerani ndithu, azibambo kunja kuno alusa, azibambo akwiya ndipo akubuma anga ndithu mikango ija yovuta kwambiri yoti is ready to devour someone else somewhere ndiye nkhani yake ndithu ndi imeneyo kuti taona anyamata ambiri amene ali m'mawanja awo amene abwera ndi malipoti akumayenda ndi dzibaluwa mthumba zonena kuti iwowa ali ndi anapanga divorce chifukwa choti mapepala amene aja amangopanga download pa internet nkuikapo dzina lawo ndithu nkuikapo dzina la akazawo nkukujambulirani screenshot kukutumizirani inu muli mwee inu muli dyoo pamenepo kumvetsera ndithu uthenga wabodza ngati umenewo inu basi nkuyamba kudzipanga sub, kupe- a- amati chani submit eh, submission ehe ineyo basi ineyo basi mwakuti mwakuti eh, mwayambapo chonde azimayi khululukani chepetsani ndithu ukali Eh, ngati umene afunseni tapota nanu osaopa osaopa Mm. kufunsa anthu amene Mm. mukwadziwa iyayi afunseni anthu Mm. amene mukwadziwa mupulumutsa moyo wanu mupeza munthu Mhm. wolongosoka anthu amenewa ambiri Mm. ngonama basi makamaka Mm-mm. akakhala kuti iwowa mapepala awo ali bwino ali pa ntchito zabwino

ehe Ehe, nde ndiye inu basi zimenezo mumvekere ayi ayi muzidziwa basi ndithu muzidziwa azimayi zimenezo azimayi tapu- Mm, tapota nanu tapota anthu nanu amene akunama kwambiri akunama Mm, pamene munthu mm, wamusiyira mkazi wake ndi kupezeka kuti mkazi uja kuvomereza ukasayina mapepala si nkhani ya masewera iya ayi pamene sinkhani munthu yachibwana wamusiyira mamuna wake kodi zonse zonsotu mkazinso akhoza sochita koma akazi Mm, achepera mkazinso akhoza kuchita kunena kuti ah mr handsome muli ku joni eh Ah, muli ku Malawi eh. Ndi tabwera Mm. apa tenu munakwatira tingopeka chitsanzo nanga sinu mwakalowa kale uko. Ehe. Mhm. Tingopeka Eh, chitsanzo ayi. inu mwakalowa kale. Eh, Koma akhoza kunena eh, kuti eh, tabwerani kwakuti kunoko ndikubweretsani kuno mwakuti mwakuti ine ndamunanga palibepo chilichonse mapepala ndi awa dzibwerani inu kubwera kunoko mudzamenya khoma. mm, eh, mm, mm, pali anthu mm, ambiri mm. pali zinthu zambiri zimene zikuchitika mu dziko ndiye osaopa guys osaopa onena kuti ndikafunsa wakuti ndiye kuti andi ilakwa chibwezi Ah, ilakwa ilakwa ah, ah, Mm-mm, ah, ah. mm-mm. funsani Chimene kuti silakwa. munthu wakuti wakuti mmamudziwa ali kwa- ali ku uk Mhm. komweko ali ku joni Mhm. komweko ali ku america komweko ali ku australia komweko titani pamenepa titani tichite cha- titani mkulu ameneyi Ehe. ndithu wandipeza ku inbox Iyeyo. wandifotokozera izi izi izi izi mkulu ameneyi tamfufuzani bwinobwino Mm. mwatumizanso chibaluwa ifeyo tidzaku- tidzakutumizirani zibaluwa zosiyana siyana ziwiri china cha Ziwiri. original mmene chimakhalira china Mhm. cha bodza mmene zimakhalira tikutumizireni pa low profile popano pa zithunzi zina zake tiponya ndiye mungotsegula maso pa page tiponya kuti cha original chimakhala chonchi ichi chabodza chimakhala chonchi ndiye muzikapanga compare nokha chifukwa pano pansi mungatiuze kuti ine ndinachilandira ine ndinachilandira muziona ngati zenizeni eyetu ndiye no- ena ena ena akumaona ngati ku dubai sizimachitika iyayi ku dubai so zikuchitika zimenezi even ku kuweti zikuchitika zimenezi eh ku dubai ndithu nde nku- nde nkuchimake makamaka ku dubai nanga si mukudziwa dubai anyamata aja amanama ali a- basi ajambulisa pa chi tallest building paja ehe cha ma floors kaya angati ali waona nimagona mmenemu ine nimagona ndekha ubwera kunoko iweyo iweyo ndiye kungomva Dubai azimayi i ndawala pa tauni komano tinene zoona guys eh? ndi fraud yovuta kwambiri chifukwa choti mwaikapo dzina la mkazi kuti anasainira pamene sanasainire anasaina sali Ahe, eh, mwaikapo dzina la mamuna mwaikapo mwa- mwasankha dzina la jaji chifukwa pamene mm, pakhale jaji mwaikapo dzina la judge jaji mwaikapo dzina mm, la mm. khoti kumene zinachitikira kuti zinthuzo zizike zinthuzo kumene exactly divorce inapanga take place Mm. mwaikapo pamene pachapo it's completely Mm. fraud guys ena Mm. mukapezeka nazo mutipatse ife tidziwa kopita nazo kuti izizi anthu tidziwa kopita nazo kuti tikaone kunena kuti kodi ndi zoona kapena ndi chenicheni Era ndi amachita chenicheni. Mm. ehe Mm, Eh, mm. osatipeza Iyayi, kapena kuti mutikhululukire ya iyayi osapanga zimenezo iyayi tisakhalitse kwambiri tisunthe ndithu pamenepo tipite chitsogolo eh, Musanapite mu- tilowere chitsogolo. kuti musanapite Eh.
chitsogolo ine ndimadabwa kusiya azimayi ali ali panowa ma d7 ali panowa osatenga mwayamba chipo- mwayamba- mwayamba chipongwe kuti tsopano mufuna mundithetsere banja tsopano izi mwayambazi mufuna Ndimati- mufuna akwiye azinena kuti azanu aja Mwina anthu ama ena ake- mwaona mwina anthu ena ake Ah. sanamvera ndeno timangofuna kuti mwina anthu ena ake aku- sanamvera. aku- akuonera akuonera pompano ndiye mufuna basi akwiye anene kuti a basi anzanu aja Ine- sanandikonde Bwino. momo momoti inuyo mukhale patsogolo kunena kuti mwa- mwakuti mwakuti nde pano mubweranso ndi Kodi imene ndine ndani yakuti ndikuyankhulayo? sanandikonde ndimafuna Amapanga ndine yacho. ndinetsetse ndimafuna ndichotsetse koma yanena yokha ikunena kuti kodi ukumvapo chani ndiyani chi- pena chisoni chomwe ndimangoti kuti mwina nde simumvapodi kanthu pena ndimati iyayi popeza mphongo ya chiwala sichepa ah, mwina nde mumvapo kanthu komanso timafuna ehe, kuti timafuna kuti inuyo mudzakhale ndithu uja wakutsogolo ovala suti uja koma nanga chonchinde kuti basi zimezo ngati zasintha ngati Ndi- sindinayankhule nditi azitausinta sizakusintha nanga si Tiyeni tisinthe ndiye mukukokako kankhani Tilowere kuti- mukukokako kankhani kwambiri Ati tilowere kuti tilowere kuti yayi tilowere mulilongwe ndithu mmene msabata yapitayi ndithu taona zinthunso zozizwitsa zinthu zimene za- zapangitsa ife kuzweta mitu padakali pano pano pa low profile pa timu a timanena mobwerezabwereza kunena kuti nkhani zimene timakamba pano ndi nkhani za mabodza za ma allegations zimene zangozungulira dziko lonse lapansi taona wotchi yovuta kwambiri imene inapangidwa associate ndi mkono wa munthu wa mayi mkaladi ndithu Mm. uk ikukhala ngati ndi malawi yadya namba 1 tatifotokozerani ndithu tinaona video yovuta kwambiri patavinidwa pena pake makamera a timu ya a anapita ku nyanja ndithu kumene ku sunbird hotel akaona wotchi kumeneko pomwepo mkono di wa mkaladi tatimasulireni kuti kodi chikuchitika kwenikweni pamenepa ndi chani kwenikweni iyayi mukudziwa bwino lomwe last week tinadyamako pang'ono tinakambako za pang'ono ndithu kuti mkaladi wina wake kuchokera ndithu ku uk ali ku malawi padakali pano tikunena panopa ali ku malawi kumeneko ndithu akudyerera kumenekoko exit exit kashi madamu enter mkaladi uk mkaladi ndithu kumeneko iyayi akuti Eh. dzina limeneli ndithu ah, linaveka kumeneko ndipo m- mkono umenewu wapezeka ndithu ndi ma- mkatikati mwa makamera athu ndithu mukudziwa makamera athu makamera ovuta kwambiri mkono umene Mm. wapezeka mkono umene utapezeka mmenemo unawona kuti wotchi iyi ikupezekanso pa vidiyo ina yakenso yomenenso mkaladiyo amajambulanso analinso komwekonso komanso itachokanso pameneponso yapezeka kuti wotchi yomweyo yapezekanso kwa munthu wamkulu tsopano mr pc atanyamula ambulera mkonowu wotchi yake yomweyomweyo ndi anthu apanga masamu a plus 1 minus 0 komanso kuphatikizaponso 9 kudzapezeka kuti ansala ndi mkaladi versus mr pc ndeno padakali panopa ndithu kuoneka kuti mr pc akudyerera mkaladi all the way from uk kuchoka ku uk kudzatilemetsa ndithu uh, katundu ku malawi padakali pano mmene mwanenera muja chithunzi chimenecho chimaonetsa kuti amenewa ndithu anali sunbird kumeneko ndithu kodi ndi ku salima ku mangochi kodi sunbird iri mwaseka
ndaseka kwambiri pa nkhani yake ndiyovuta kwambiri nkhani yake ndi ya ma exit and enter nde ikakhala ya exit and enter ndi nkhani yosautsa kwambiri imene ndi nkhani yovuta kwambiri imene ndithu padakali pano sidasiye bwalo ndithu kumene timu ya a inasuzumira chifukwa inali kalikiliki timu ya a mukudziwa bwinobwino makamera ake sagona 24/7 timakhala busy ndithu ndiye makamera tinali busy nawo limodzi ku sunbird Mm. hotel kumene mwina kapena mkono anthu akufuna auone ndi wochi kapena tangoona kuti wochi ndi mkono zili pafupi ngati zili mstudio zimenezi anthu afuna aone kuti mkono ndi wochi choli cholepheretsa kwambiri ndinakachita anakaonera pajapa komano ah, mfonimo mkonowo ndiye ulimo ndithu osalephera Mhm. iyayi ehe Mhm. apo mkono nde ulimo ndithu mm, mm, mm, anthu mfundo afuna aone mkono ndi wochi angoona mkono chabe ndi wochi Mm, nde afuna aone mkono ndi wochi mm, Aha, mkonowo mm. mhm, mkono wayambira apa eh. mwina mwina angaudziwe mkonowo mkono atha kuudziwa ee mkonowo mwina mukuudziwa mkono umene mkono umenewu mukudziwa mkono umenewu Eh, mwina Eh, anthu maka- ma- ma- ma- Ah.
maka maka wochiyo wochiyo ehe ya- zasanjikizana pamenepo ndeno wina Mhm. abwera akane kunena kuti sinali ine ndeno palinso paja pali ujeni wochiyonso mwina anthu angayionenso apanso
Mhm. Taionani wochi pamenepo. wochi zikusiyana ngati wochi imeneyi zikusiyana wochiyo ngati mwina anthu akuonanso kuti sizikusiyana Ehe. wochi imeneyi sizikusiyana nde mwina tingopanga kavidiyonso kuti anthu angoonanso kuti kavidiyokonso kuti kodi ah, mwina kapena kakhoza katayenda peze- bwanji kakhoza peze Mm.
kaso mmene moso kapena
munaiwonapo Again. ngati wotchi imeneyo Age- again watch ayione bwinobwino mukanayimika bwinobwino yonse anthu ayione watch pa video ndithu ndithu pafunika uyipanga posi wotchi muyiwona pamenepa ngati mwina mwina tingoyimika pamene paja wotchiyo kuti ikuoneka ngati wotchi imene ikuoneka kuti wotchi imene imabvalidwa kulikonse kulikonse wotchi imene imabvalidwa ndeno ndi mavuto ndithu komano ndi zinthu Mhm. zoti zikapezeka mu makamera athu ndithu wotchi imene yapezeka kumeneko ah, Mm. kaladi ndithu wa ku mala ah, wa- makamaka wa ku Wa ku uk UK.
kuti akudyerera Mm. kuli mapate kumapateko akupezeka anthu onsewa awiri ndithu makamera athu akuatsatira kumeneko konseko akupezeka Mm. anali kumeneko Mm. ndithu ah, limodzi ndithu kudyerera kunjoya ndithu zikuoneka kuti Mm. iyayi ndithu mr pc iwowa zawo ndi zoyera ndithu Zaye. angosintha Eh, angosintha mm. kuchoka apa kupita apa kuchoka apa kupita apa akusintha ngati inuyo um, ndeno ndi zinthu ndithu zokhala ngati eh, zo- zo- zopatsa chidwi kwambiri zo- zogwira mtima kwambiri uh, iwowa congratulations mr pc ngakhale anathira mphepo mkatikati mwa ndimemo komano iyayi Mm. kuoneka kuti apa apa papa apa ali ndi exit eh, nanga si atathiridwa mphepo apa Mm. apata mkaladi eh, apata mkaladi nangaso si ndi wa uk Mm. wa mapounds mapounds zosanama Mm. mukudziwa bwino lomwe mapounds sanama iyayi Mm, eh, mm. fa papa mi- eh, mr akudyera pc mzake apapa ndani pamenepo akudya za mzake ndani
Ai, apapa ndi zovuta kwambiri kunena kuti akudya za anzake tingoti akudyerana akupanga nyimbo ija timati ya chidyerano mukuidziwa bwinobwino kunyumba Mm. timapanga chidyerano munayimbapo ku primary imene ija ngati munabadwa mvula zakale eh, eh, ya chidyerano matani kodi ya chidyerano apapa pali chidyerano ehe chabwino ife ndife ndani kuti titani Ani pa- nyimbo ya ehe, chidyerano imene ili pamenepa ndithu komano iyayi Mr. PC asiyanitsa ndithu kalibwasa wosiyanasiyana tinene zoona eti uwerengera imene eh, tcheni imene imamveka nanga si pajaso nthawi ijayinso zinadzamvekanso kunena kuti ali ndi kachimadamuso anadzagwiranso akuti thako la munthu mukuyikumbukira nkhani imeneyi? Eh, mu- eh, nkhani imene inavuta kwambiri so imene Eh, amuna Ina- ali kumbuyo. inabweretsa Eh, inabweretsa mpungwepungwe ndi mteng'eneng'e ndipo inapangitsa kuti anthu aone kunena kuti kodi bwanji chigwada sapanga saladi Mm, mm. Eh. pamene anadziwira anthu kuti ndithu eh, chigwada supangira salad em pamenepo Mm. iyayi mwina tisunthe pamenepo chifukwa ndi topic ya another day nanga simakamera sitinazule ku seedbed Mm-mm. adakali komweko ku Lilongwe adakali komweko Mm, tabweretsere update kuti yayi padakali Mm. pano mwinanso kukhala save the date chapompanopompano kumeneko tikhale maso athu tcheru tikuyang'ana kumeneko Mm. kuti kapena Mm. mwina Mm. mr pc aphululuke alowere Mm. ku mangalandi mwina akakhazikike kumeneko akakhale Mwina- tsonga mwina mwina kapena- akakhala kumeneko iyeyu ifali Eh. sakuyenera apange divorce iyayi paja mumadziwa ndi ah, mnyamata Mm. uja onyamula zitsulo panalibepo zitsulo eh.
Yenera.
panalibepo chikwati ehe inali kongoyembekezera chabe practice kongoyembekezera practice pamene koma paja amachititsana ehe komano monga tikayang'ana ma- kuti ma empire aku china sakaboboda mr pc fwe ah mumadziwa ma empire aku china uku akavuta kwambiri ah mumadziwa amanyamula zitsulo chanichani chanichani mm mm sakapuntha sakapunthiwa kumeneko mwina sangapunthe popeza sana ana a- sanapange sanapange download Oh. chi- chi certificate cha pa chabodza Cha- cha- chabodza okay palibepo chi certificate china chichonse ndiyeno mwina Mm. sangapunthe eh, komanso Mhm. akuonekanso kuti iyeyu ndithu ma ma ma, ma empire aku China akuoneka kuti iwowo apanakali panopa ndithu afatsa akumanga afatsa makamaka chinyumba chawo chovuta kwambiri anaonetsa nthawi inakenso mwa timing akumanga chinyumba chawo Mhm. chovuta kwambiri chimene choti akuti aliyense even mabwana even a president mwina akhoza kumapita kumeneko kwakudya makamwerera kwakudya eh, Eh, makamwerera kwakudya, kwakudya momwe. eh, za iwo Iya, wandithu ehe eh, so, nkhani yake eh, yovuta kwambiri mwina tisunthetu pamenepo Ah, tisunthe next pamenepo eh. yochita.
iyayi Mhm. pamenepo tisachitenso jenkha kwambiri nkhani yovuta kwambiri Nkhani imene inasautsa kwambiri m'sabata imene yapitayi, imene sinasiye bwalo kwambiri, ndi nkhani yovuta kwambiri imene mkulu wina amene akuveka ndi accent ya chi Nigerian anayendetsa thipiyathipiya ndithu Mr PC pa social media pamene iwowo analambwadza nkuwatakatula ndithu kuwaika poyera nkuwayanika ndithu kuwavula zovala zonse masuti ndikuwasiya pa mbalambanda. Nkhani yovuta kwambiri pali maina atatu. pali p squared ndiye pali eh, eh, ndimafuna Tafuta kuti kusa- musanapite kumeneku ndimafuna kuti ndinene ah, pa nkhani tangomalizayi chabwino atsikana a ku uk amenewa ayamba kagwidwa ku malawi awa ndi Ehe. atsikana amene anali forefront kunyoza Ehe. kachimadamu ali pa ubwenzi ndi mr pc hey, ndalama zathu hey, iwe hule hey, mwakuti mwakuti hey, mr pc akuthandiza chadi yeya pano ali kumeneko pati pati pati pati pati munakhalira bwanji azimayi Eh, ku- ku- zikuonetseratu kuti mumafuna mr pc osati zina zimene mmanena zija chani chani chani apa zingoonetseratu kunena kuti zimene ndithu mumanyoza zija panopa muli pati pati pati pati ndi Mr PC aja munanyoza kwabasi munanyoza ndipo mulibe ei koma azimayi apa Malawi mpaka na panopa ndi pamene akumpatsako ulemu ah, kachi madamu akumpatsako ulemu chifukwa choti chibwezi chatha ndiye basi iyayi eh, kachi madamu ndiwe dolo eh, mwakuti ayi chifukwa choti mwina abwera kwa inu azimayi sanje koma panopa amwene izo akungoyika mikono ndi wochi akatere ali mmapate akatere ali nanga tikanayika chithunzi china chija apa a- a- a- si- sinali bomba limene eh, inali fiziki limene Dab- bazuka wene
ine ndikamakuza ndikamakuwuzani kuti ku malawi nkokoma chifukwa chake ife tili ku malawi kuno chifukwa ku malawi nkokoma kumachitika zinthu zambiri kwambiri ndimakuwuzani ankolo tabwerani ku malawi nkokoma Mm. Mm. ndikamakuwuzani kuti ku malawi nkobeba timatanthauza zinthu ngati ziti kodi Ku Malawi mmatanthauza nkokoma zimeneze ndimatanthauza ngati zimenezi iwe kuti ku malawi kuno nkobeba ku malawi Mm. nkokoma muzibwerabwera ankolo mm? mutipeze Ayi, ndithu koma- mubwere ku malawi ko ndizibwerabwera ndithu muzibwerabwera koko kusiya azimayi ali ali panowa ba ma d7 ali panowa satenga bana five kuti umva muja ndiye mwati nkhani yotsatira ndi nkhani yanji muli ndi mtopola koma nkhani yotsatira Eh, nkhani yotsatira ndithu yavuta kwambiri ndi imene tinamva ndithu kuti p squared atayendetsana chulu chatchula nkuvuta kwambiri pa social media maaudio atapanga liki ndithu zitavuta kwambiri tiyitsatire nkhani imeneyi chifukwa makamera athu anali likiliki ndithu kuzungulira anapita ku south bend indiana ku Indianapolis kumeneko ku America kukafufuza Mm. mkulu wa Chinigeria kukamumatula kumeneko kuti tikampeze kuti kodi mkulu ameneyu ndi ndani komanso tinalowa ndithu mu Lilongwe kufufuza mzimayi wathu Tisa mzimayi ndithu wokongola anga nyenyezi Tisa mzimayi wa Mm. thanzi mzimayi anga kuti iyeyu sasambira soma za mugiza koma iyeyo amasambira madzi a, a, ochoka kumwamba matalala komanso Asasa. ankaka tinene choncho kuti iye amasambira mkaka sasambira madzi amugiza amudetsa koma iye amasambira ndithu eh, mkaka ndiye tinathamanganso nkukapeza mr pc amene ali kumadyerero ovuta kwambiri kumeneko ndiyeno tatifotokozera ntiyambire pati pamene ku Sunbird. oh ku Sunbird ku Sunbird ah basi anali ku Sunbird ish ayi ayi pajadi nkhani zake ndizovuta kwambiri anali ku Sunbird Iyayi. ndiye tati Tatiuzeni mwatsatanetsatane kuti kodi um, nkhani yavuta kwambiri pano ndi ya PC ndi Mr P ndi Tisa, nkhani yayenda bwanji?
iyayi nkhani imeneyi yavuta kwambiri nkhani imeneyi ndithu mukudziwa bwino lomwe inuyo kuti banja la mr pc ndi tisa linasokonekera masiku angapo apitawo mukudziwa bwino lomwe ndinena kuti ndithu amene anayambirira kulowa m'bwalo uh, banja limeneli litavuta anali ndithu Cash Madam amene uh, ndithu wasintha dzina lake masiku angapo mukudziwa kuti iyayi even ameneyu ndithu Cash Madam anapamphanthidwa uh, mai, ma, masiku amenewo ndithu ndi tisa komanso ndi mayi ake a Tisa ndithu anamugogoda pa liwombo kumzulira meshi uh, ndi zina zotero Mhm. ndithu anachita zovuta kwambiri kotero kuti Mm. nkhani imeneyi Anthu amenewa momoti a Kalire anakapanga celebrate kumenyedwa kumeneku ku Mangochi ndithu iwowa Mr Mm. PC ndi Cash Madam. Iyayi zinachitika Mhm. zimenezo ndithu zinaoneka kuti komatu iwo atatuluka uyu mtsikana ameneyu ndithu Tisa iyeyu anaona kuti mwina ndi chazeru kuti abwezere ah, makamaka chifukwa choti dzina la Patrick amalikonda anayang'anayang'ana pa Mm. facebook nkupeza ndithu dzina lofanana ndi patrick nkulipezadi pa facebook paja dzina nkuyamba ndithu Mm. kutchesa mnyamata ameneyuyu ayi umakhala kuti ayi inu munabadwira kuti mwakuti mwakuti iyeyu ndithu kutchesa Mm. mnyamata ameneyu mnyamata uja ndikuvomera ndithu iyayi a mwakuti mwakuti a udzabwere ku malawi a ndidzabwera mwakuti mwakuti mpakana zinafika ndithu poonera kuti chikondi cha beba zina ndi zina anayimbirana nyimbo ya chikondi yovuta kwambiri mnyamata ameneyu ndithu Mm. ah, woba- wo- u- u- wobadwira ku nigeria wokhala ku america iyeyu ndithu adayimba nyimbo Mm. yovuta kwambiri nyimbo yapamwamba kwambiri mmenemo ndithu muli dzina la mtsikana ameneyu ndithu tisa iweyo wapeza munthu wachikondi kwambiri munthu amene ah, chikondi chake ndithu chosatha uyenda mamiles mamiles ochuluka kwambiri kudzakupeza iwe, kudzakuyang'ana, ah, kud- nda- ndakupeza ndithu, kumatchula dzina lake la mkazi ndi mamuna, zonse mwatsatanetsatane. Pamenepo ndithu ndi Mm. pamene zinaoneka ngati kuti zinthu zikudyera mpakana mnyamata ameneyu anachoka kuma- ku America ku America kudzafika ndithu ku Mhm. Malawi kumeneko ndithu kunchesi muzimaliza kuti iyeyuso amakhala kunchesi ku america amakhala Ehe, ndithu eh, eh, iyeyu kunchesi wa- wa ku america mm. kuchesi Mm. wa ku america ndi kubwera ndithu kudzadyerera katundu wa tisa ndithu atadyerera katundu mnyumba akuti mmene mwananena kuti chifana kuti iwe ndi ine sitinakwatirane ndi nthawi yonena kuti iweyo ubwerere ku hotelo uzikakhalira kumeneko uziyendera uzidzamenya away game akuti pamenepo ndi pamene zinthu Mm. zinakhala ngati zasolobana zinakhala bwanji akuti zitatero Mm. iyayi zitatero munthu akudya katundu wabwera ndi madollars ake ovuta kwambiri kunali kumwaza ndithu chilembe kumeneko ma 1000 dollars ma 5000 dollars ma 2000 dollars kunali kumwaza ndithu kunali chi- chisangalalo ndithu kuti mlowa mmalo ndithu wameneyu mr pc wafika wadyerera komano chodabwitsa kwambiri kunapezeka njonda ina imene inabwera ikapasule kavuwevuwe amene anabweretsa ndithu zovuta kwambiri mr gracious the garnet boy the fokoman amene akutchedwa ndithu maodi yovuta kwambiri ndithu ngati yovuta kwambiri mkulu ameneyi ndi amene ana- anabweretsa ndithu madzi kuti achite katondo kumeneko mkulu amene wa ku america ali kumeneko akudyerera anakumana ndi mnzake ndithu mr garden boy amenenso kukhala ngati kuti iwowa anafafantha anadyerera anasosola ndithu katundu kumeneko pena paliponse ndipo mmene iye amafotokozera amafotokoza mwatsatanetsatane kuti mkulu ameneyu amasosola pena paliponse even mu garden kumene akamathirira maluwa iyeyu amapanga zimenezo ngakhale padenga pa nyumba amapanga zimenezo nde mkulu ameneyu kukhala ngati kuti zidamuipira kwambiri zidapyuma Mm. kwambiri ndithu ndipo iyeyu anakwiya nazo zimenezi kwambiri kuti sangatero munthu woti wachoka ku america wagula tiketi yake wakafika ndi madolars ku malawi chonsecho Mm. akamupezeka kuti amudabula ndithu ndi garden boy ndi pamene zinthu zidayang'ana kungolo um, pame- pamene panavuta kwambiri anatengetsana chulu chachula zinthu nkusokonekera tatifotokozerani akuti tinamva zoti anapita kwa mnenerinso wina kumeneko kukapempha chithandizo chotitu awathire pemphero mayiwa chiwanda chimenechi chichoke ichi chodyetsadyetsa ichi iyayi iyeyudi akuti ndithu anapita pamene paja ndithu kukathira pemphero limeneli ndithu kukanena ndithu mwatsatanetsatane chifukwa chakuti iyeyo akuti ndithu ali ndi vuto limeneli ndithu lakukhala ngati lazovulavula ndithu iyeyo akuti Mm. ah, zimenezi ndithu ndi ntchito yake kuti azipanga zimenezi nde akuti mnyamatayo anapitadi kwa abusa kukanena kuti takambana nayeni mtsikanayo mwati vuto lake ndi chani ine ndikusosola Mm. katundu bwinobwino chokasosoletsa ndi ah, Mm. this guy kodi mwati dzina lake ndani Gresh mwati ndani dzina Gresham the the folk folk man ungoti the, the folk man Gresham the the folk folk man man pamene ndithu akuti anasosolaso iyeyu ndikuona kuti iyayi mwinatu mmene zinthu zililimu ah, iyeyo akufunika inuyo mumuthire pemphero mumchotse Mm. chiwanda chimenechi chifukwa zandivuta Mhm. komanso kuti ineyo ngakhale pano ndili pano ndaononga ndalama zanga zovuta kwambiri kuyenda kudzafika Mhm. kuno komanso ngakhale Mhm. ndadyerera kudyerera kasu- kalibwasa amene ndasosola sizikupangana mathe ndi ndalama zimene ndaononga andi akuti abusa kumene Mm. kwanabusa kunena kuti munakumana kuti akuti iyayi tinakumana pa social media mwinanso chibwezi chimene Mm. chileso pa social media pompano popeza anthu samadziwa ndi pamene mwina Mm. ndimuyendetsere tibia tibia iyeyu chifukwa sakundidziwa komanso tamva kuti mkatikati Mm. mwa ndime imeneyi ndithu akuti uh, mr pc nawonso anali mkatikati kuma, kuma, kuma, kumanenako zina ndi zina pamene paja ndiye iyeyu anaona kuti mr pc musalowerere nkhani imeneyi sikukukhudzani munamusiya Mm. mkazi ndisiyireni ine Mhm. ndipitire naye ndekha Mm. pamenepa Mm. zikupereka desperation yotani imene azimayi aku malawi amakhala nayo kuti agwidwe ndi anyamata ndi azimuna akunja Mhm.
nkhani yavuta kwambiri ndiyonena kuti ma audio onse timu ya a itapanga analyze itatumiza makamera nkufufuza tapeza kuti nthawi zambiri azimayi aku malawi amakhala ndi phuma ndithu kuthamanga kudya mfulumira kumeza sanatafune zinthu ngati zimenezi chifukwa mkulu amene yuyu akaveka bwinobwino Timu ya A yampeza ndithu kuti mkulu ameneyi si wa ku Nigeria iyayi koma ndi wa ku Guinea mkulu ameneyuyu amene ndithu Mm. anafukanthamuka wakhala ku Africa kuno zaka zi- ku Southern Africa kuno kwa zaka zingapo ndipo anapeza mapepala ndikupita ndithu ku mtchetsi Mm. wa ku America atafika kumeneko ndi pamene anakhala ndithu ndi mpata ocheza mukudziwa bwinobwino ku mtchetsi ku, ku, ku Indianapolis kuli amalawi ochuluka kwambiri ndi mtchetsi anayamba kucheza nkuyamba kumva nkhani zosiyanasiyana ndikumapanga ndithu ma friend request ku malawi ndi pamene ndithu anakumana nde paja amati eh, chaona maso mtima suyiwala mukudziwa bwino lomwe kuti mamuna ndi patrick mkuluyunso ndi patrick ndiye nkutheka kuti analili akukumbukirabe zisudzo za munthu wamkulu kwambiri ku malawi patrick nde amafuna apenye kumeneko ndi pamene chibwezi ndithu chinayamba mpaka mkuluyi kudula tikiti kufika ku malawi ndiye tinene zoona pano azimayi nkhani yonseyi titati tione bwinobwino chifukwa tikanena zoona tiapatse ulemu mwina tisanapite kumeneko tayamikire mr pc chifukwa sanayankhe iyayi chifukwa analambwadza anathira mphepo anatukwana koma mr pc ndithu anali calm ndithu iwowo aoneka kuti ndi gentleman sanayankhire chifukwa mkulu ameneyu kaladi nanunso iyayi nanga si ama, amanena kuti munthu uja uyu patrick wa ku indianapolis ananena kuti mwina chifukwa choti mwathawako kwa kachimadamu ndiye mufuna mubwerere mubwerere kuti mubwerere uku Ndikuti chifukwa zoti sangayankhe. akaladi Mwafuna nanga kuti- si zoti mkaladi alipo patrick sakudziwa chifukwa zikanakhala zonse mwina nayenso patrick akanapitanso kwa mkaladi kukasokoneza kumeneko eyetu ndiye ya mkaladi patrick wa ku indianapolis sakuidziwa Sakuidziwa. sanayitulukire akangodziwa ndipo tisayerekeze akuluakulu chonde pano pa timu A. Anthu- anthu Mu- ena musaye- akunena kuti- musayere
anthu ena akunena kuti uyu tisayo akuti amalirira kwambiri ndeno anasankha dala patrick kuti akamalira asamasokoneze mayina azingoti patrick patrick patrick patrick iwe pati patrick iwe Patrick. pati iwe iwe Patrick. pati ehe Patrick. Patrick. Ehe. kani Pat- zakezo Pat. tapitiriza kani zake eya nde tinene zona please chonde os- osamuuza nyamata wa ku indianapolis uyu kuti kuli mkaladi uku chifukwa nde kuti abwera adzamenyanso kavuwevuwe mukudziwa Mhm. bwinobwino nyamata wa ku west Atukwana. africa asaidziwe imene atukwana Mm, nde atitukwanira msungwana wathu Mm. Mm. e, ya komano tibwerere ndithu pa topic imene tili nkhani yovuta kwambiri ndione kuti atsikana aku malawi vuto limene muli nalo kwambiri ndi kutengeka munthu mukangomuona pa facebook ali ku america akukuuzani ayi ndalama ndili nazo mwakuti mwakuti mmapezera zoti mwayamba kupe- fa- mkatikati mwa ndime imeneyi pali ndithu zithunzi zakalibwasa zimene mr patrick ndithu aku indianapolis ali nazo ndipo adagawa mene timu ya A singagawire wina aliyense tili nazo koma chifukwa cha zovuta zina ndi zina sitingagawire wina aliyense ndipo iwowo adagawa ndiye chimene chimachitika ndi nkhani yomwe ija ija tanena ija kuti munthu amabwera ndi mapepala a fake kubwera nawo pano kumakuwuzani kuti ndinamenya divorce chonsecho sanamenye divorce inu nkutengeka nkhani ina mwa iyo ndi imene yapherezera mphongo kuti azimayi aku malawi ali ndi vuto
iyayi apopo sindingatsutse ndikhoza kupereka zitsanzo zochuluka mwina 5 6 zimene zikuonetseratu poyera kuti azimayi ambiri ndithu mumatengeka munthu akangoti ali kunja basi omwewo ndikukumbukira bwinobwino mzimayi okay okay okay kodi amati otani azimayi otani kodi amati chani mzimayi okhethema o- okhe- o- o- onyekhema mzimayi onyekhema mukumbukira bwino lomwe ndi mzimayi onyekhema anali ndithu atapanga chinkhoswe cha nyumba ndi mnyamata waku America nayenso atango- kelokiti ehe nyamata wa kelokiti ehe kunapangidwa chinkhoswe kumenekoko just because munthu uja wanena kuti ndi wakunja mukudziwa bwino lomwe mtsikana wina wa ku Mm. ireland ananyamuka ndithu kusiya ntchito zake zonse kupanga bwinobwino Mm. kupanga sake ndi kupita ku malawi kuti akapange atakumana ndi mamuna pa pamenepa ndithu pa tsamba la mchezo kupita kumene kuja Mm. tsiku lachikwati Mm. mamuna sanaoneke ndalama zonse kapita ndithu Padakali pano mtsikana Mm. ameneyu ali stuck ku Malawi sangabwererenso ku Ireland chifukwa chakuti sitikudziwa kuti anachoka bwanji zinthu zovuta kwambiri Mm. pali zitsanzo Mm. zambiri zimene tingapereke ndithu zimene zimachitika ah, Mm. ma- magulu amenewa ndithu ongokumana pamenepa basi o- o- Mm. ena ndi mabanja kumene mumangokumana pagulu kafika kuja eh, ndi sister wange banja latha akuthawani munthu simukumudziwa Mm. bwino lomwe kuvala kwabwino Mm. kwa pa facebook sikutanthauza tinakuwuzani kuti Mm-mm. panali amayi ena akenso amangomenya wigi amangomenya wigi amangomenya wigi nthawi yokumana naye mamuna anangodyera kalibwaso mwee imvi paliponse imvi palipo Mm. paliponse tikati paliponse mu- mumvetsetse Mm-mm. even kumeta imvi zosafuna kumeta mumazidziwa ndi- ndi- ndi zinthu ndithu zosautsa kwambiri nde zithunzi Mm. za pa facebook zisakupusitseni kuti ndi mmene munthu alili ndi zinthu zokuti alili Mm-mm. azimayi Mm-mm. khalani chete Mm. fatsani Ti- tikudziwa kuti simungakhale o- o- osadyetsa kalibwaza tikudziwa kuti simungakhale Mm-mm. opanda mamuna enanu munazolowera enanu addicted kumene chanchani kuomana Mm, ndi mm. mumatimvetsa chisoni Apa- kwambiri tafatsani tafatsani nanga si izi so- tafatsani kaye nanga si si izi tsopano ndiye mmene nigeria muja alambwadzulira muja ayankhulira koma munthu ali nkuyankhula uyu akulu Mm. ali nkutokota uyu munthu wamkulu nani Eh. stop munthu kuyankhula ndithu kopanda dakasi munthu koti alibe fulusitopu Mm, mm, mm, Pa- zili pa facebook zi- zonse tinayika kale Eh. pa page ngati mufuna mupite Mm. mukaone pamenepopo zambiri mbiri pa Mm. zili pamenepopo ndithu uh, ndi zinthu mm. zowirira kwambiri zinthu zomvetsa chisoni zinthu zodabwitsa kwambiri zili pamenepo koma mk- mkulu ameneyu mukamuona bwinobwino uyu patrick uyu wa ku guinea uyu akumaveka mm. ngati nigerian titamfufuza bwinobwino zithunzi zake munaziona bwinobwino tinapitanso ku indianapolis makamera titampeza kuja amagwira ntchito chifukwa mkulu Mm. ameneyu tinapita kuntchito kwake kuja ma- zithu- eh, maka- uje mavidiyo anakupezani ngati mu studio amene tinapita kuntchito kwawo yayi anakupezani ma- amene anatipeza sangalephere ndithu anatipeza ehe mkulu mkulu ameneyo tikamuona bwinobwino akuoneka ngati ngwamsala ati mutu wake sugwira bwinobwino kwenikweni Ah, suko okay Ah, ah, ah. mwatani ko inu munamuona mmene amathamangira ku america kuja inu mukuona atavala ngati kuti chisapato chifukwa mukufuna inu chifukwa mukufuna mufufute kuti zimene amakamba zija nzaza
iya sizoti zimene amakambazo ndati Nanga munthu kukali uyo ngwamsala osati ndi zimene amakamba kufunsa zimene pajatu amakamba kwafufura pajatu wa- wamisalatu anaona nkhondo chifukwa chake timatero kuti wamisala anaona nkhondo anthu samadziwa kuti kodi chifukwa chani mental anamanga pafupi ndi barracks ija yakuzomba ija yakuzomba ichi Eh, samadziwa samadziwa. chifukwa choti wamisala ndi amene amaona nkhondo Akatola ikamabwera kuti amaona kuti wam- akauza ame aja amapita kuti- Azina azi kabe. kuti samadziwa athu komano akuonekadi kuti munthuyo mwinadi ngopenga mwapo
Chifukwa- eh, ngopenga nkhani Mm, yowirira mm. kwambiri komano tanena kale ndithu kunena kuti yayi ah, mtsogolomu mubwere ndithu a BTL about breaking the limits amenewa ndithu ndi akatswiri amene akubweretsereni reality show yovuta kwambiri tv Mm, show mm, reality tv mm, show ah, kumapeto ndithu kwa january ku mkatikati ndithu iwo mm. abweretse zonse ah, pa mbalanganda kutsutsa kuyankhulapo kupanga promote Mhm, komanso ukachitika mhm, mtundu wina akhozanso kutsitsanso chifukwa ngati mmene mm. antsitira ah, uyu ah, doko amutsitsa kobasi akuti ananama ya do, doko doko amulambwadza kwambiri ndipo doko akuti ngwabodza doko ananama atamuyendetsa tipyatipya amuuza zoti ku studio kuno timapangako rekodi nyimbo Mm. zenizeni osati maamacha ngati inu yayi Mm, i mm. think inu mupite ku 49 nkumene Mm. amayimba nyimbo zanu amajambula nyimbo zanu osati kuno nde mkuluyo akuti anabwera ndi saka la 1 million ku studio Ah. chonsecho tamvetsedwa kuti iyayi ndithu atapanga rekodi atamuthandiza anasowa ndalama moti studioyi imafuna idelete nyimbo za mkulu Mwina- ameneyo nde mwina ta- Mm. tauzeni anthu za 1 million kuti ndiyochuluka bwanji muma- muma- muma- mumatanzi chifukwa pajatu paja ndi imakhala 35000 metric tons imeneyo one million imeneyo matraki matipa awo amene matipa ananyamula chisaka m'malo moti anyamule galimoto nde sitikudziwa kuti zinakhala bwanji sitingatsutse popeza ife sitingavomereze tangouzidwa chabe kunena kuti ananyamula ndithu chithumba kuti ndili ndi 1 miliyoni panopa mukangojambula Pano. pomwe pomwe pomwe, ndikunikhalire Mopambana. koma tulibe situkamba yoti 1 million ya chaka cha 2019 tukamba zakalekale a uh, Doko akuyamba kumene ku, akuyamba kumene kuimba ndipo nyimbo Ehe. zimenezo ndi zimene iyeyo anatchukira kuti mudziwe kuti kunja kuno kuli Doko munadziwira nyimbo zake ziti zimenezozo ndeno ananyamula eh, kale a- nanga si ndekuti
zikozotheka sekuti nyimbo zija amaimba zija kunama komano Abusa- komanso kutheka zija zoti mwina ali ku Zambiaso kunena kuti zonamaso mwina kuthekaso zija zoti zoti ana- anagulaso i8 olo Range Rover zija zithaso kutheka nzabodza mwinaso nzabodzaso mwina eh, nanga uka- ukafusa mtengo
ndiponso zija zoti amatulutsa nyimbo za chipochugizi mwinaso nzonama nyimbo zija zikozotheka kuti nyimbo ija si yake
mkulu ameneyi watchuka ndi bodza kwambiri anthu akunena kuti kwambiri komano Aku- mkulu ameneyu a- ndithu mkhalakale woyimba wanena kodi mukuti ndi ndani mnyamata ameneyu kwanu akudziwa bwinaso amene wanena chilungamo chonse mwati ndi ndani dzina lake
mkulu amene anabwera titu pa- pano popano udzatifotokozera titu dzina lake mwati ndi ndani yayi mkulu ameneyi kuti mumudziwe bwinobwino anthu mwina apite pa video imene Low Profile Malawi inapanga post chakumasanaku yoti Mm. Doko wayendetsedwa tipia tipia mkulu ameneyi mukamuonere pamenepo video ambiri a inu mwina mwayionera koma ambiri simunayionera mukayionere video imeneyi mkulu amene wafotokoza tsatane tsatane ndithu ndipo wanena bwino bwino kunalinso mkulu wina uja munamuona mkulu wina wa tima dread dread uja Mm, mm. amene Yeah, ujaso ana- tinamuonanso ndiye pamenepo ndikusokonekera kuti kodi pamenepopo ah, bread Mm. ndi ndani amene pamenepopo brick ndi ndani pamenepopo
ndi uja wina uja tsopano wa, wa, wa, wa ujeni uyu- uyu wachipewa wa ndoma wachipewa wa ndoma nanga uja si nde wa- producer wa- wamkulu wavala chipewa cha grey. eh, ya chifukwa iye uja chimene chinachitika Doko atapita kojambula nyimbo anakakumanako ndi Mathumela kumeneko band Mm. ndi ina ija ya Skefa timati chani Eh, band ya Skefa iyi timati chani timaitcha kuti chani Eh, band Skefa sali ndi band iliyovuta kwambiri Skefa Chimoto Dominic. yomweyo basi Eh, ya chabwino anapita kumeneko doko nde anakakumana kuti amujambule nyimbo zimenezi koma maprodusa amene wawa nthawi imeneyi akupanga produce ku studio imeneyi anamuuza zoti iyayi mupite ku 49 uko ah, ah, nyimbo zanuzi sitingajambule ndi anakayitana munthu wamkulu kwambiri munthu wa ndoma kuti abwere adzangomujambulako pang'ono ndi Mm. atabwera mkulu uja nkudzamva kalikoding kamene eh, alulu ndi skefa ajambula Mm. iyeyo akuti ndi pamene ananena kuti a doko ndi mwana mbambande uyu mwana ali ndi mawu anthetemya Udzapita uyu patsogolo, timujambule uyu udzagula ndipo udzapita lendoka patsogolo udzaimba Ndipo nyimbo ya iwe- chipwitikizi ndipo udzaimba mango komanso nyimbo yako ya latest idzakhale chani

tilekeze pomwepa ndi nthawi chifukwa nthawi iyayi siku koma lilonse ndi bodza nkhani alipo nthawi chifukwa kwambiri alipo koma chifukwa nthawi kwambiri ya yapita ndi sikutilola nthawi eh, Mm. nthawi nthawi sikutilola iyayi tiyimire pomwepa tiyamikire kuti anthu anabwera apa ah ambirimbiri eh, eh ati tiyimire pomwepa nthawi sikutilola it's not in our nthawi side nthawi ndimene siili mbali yathu Komano ine ndimadabwa kusiya azimayi ali ali panowa apa ma D7 ali pano osatenga pa pano fai kuti mukumva mochani sindikudziwa chimene mwambana ndi acheya sindikuchidziwa koma akukufunsani kuti anafolo mukumva mochani I- sindikuchidziwa Sa- zimene a- ache- acheya acheya sangazidziwe kuti kodi kumva mochani zoti an- anzawofe tikunenepera momwemo tikumva kukuzuna momwemo tikumva kunyekhema momwemo tikumva kutsekemera momwemo acheya sangazidziwe Oh. zoti tikuyendera re- re- range rover ija mukudziwa zimene komano ine ah, tikudziwa cha white china chakeso chopuma chawaiti chichi Eh, Chopuma. chopuma chichi Eh, nanga eh. nanga acheya angazidziwe zimene koma ine ndidzakhalabe best boy eh

eh, amayenda okha Inu- nanga ine inu ndimanyamula kumasewera phada eh, basi inu kumasewera phada kumphada nanganso nanga pali zinthu zoti zili ndi experience nanga sinso muli experience mmene muja nde zimafunika anthu amvula zakale experience Right. matters Mm. Mm.
anthu ena akuti abwere auje komano eh, simabweretsa azimayi iyayi anakakhala Eh, inakakhala ina yake yanchani eh, mm, bola mm, komano apapa mm. yeah, eh. komano ndimenemo akuti mumvapo chani ndeno ah, muona mmene mungapangire eti komano ehe koma ah, mukukhalana kwambiri munavala makabudula paja ngati minyendo ya Mm. nonse ngati ngati mkazi Mm. minyendo kodi ndinoyera munthu unwe
Ah, kodi mwatani ankolo mwatani kodi yani mufuna mangopanga ndiyankhule zambiri bwana mufuna ya ndiyankhule zambiri minyendo tikuyitanani eh, ndimati tikuyitaneni minyendo mafanana pamene Mm. munapanga muja mmene munajambulitsa ndi makabudula muja ehe ku nyumba yanu ya nyowani eh, Eh, za chairs- nyowani, yeah, if- za- za chairs Za- za- za chairs sikuti sikuti ineyo zondisangalala Koma ine ndimadabwa kusiya azimayi ali ali panowa apa ma D7 ali pano osatenga pa pano paja kuti umva mucha
Ayi. Ah, ah, ah, munasiya ma Daka- D7 pano pali ma D7 itu pano pa AA pano ali pali ma kuti D7 pano komano ali mwina kuti ali pompano Mm. achina mimi ali ali kuti pompano chipikai ban alipo pali nanga gulu na- pano nanga nanga nanga eh eh?
hmm? Ah, nyanyoni ko- nyanyoni aida nyanyoni ali pompano kumusiya ameneyo ah, komano mm, mukapita kwina

Ah, ah, mwatani kodi Eh, muona eh, ngati basi dziko linabadwa dzulo eti? ndikuona ngati bulu- chibadwireni tusi muno ndimaona ngati kuku ndi kumene mukayisa zida training yanu ili kumene Ayi. komwe anakupatsani Ayi. kale training yena
akolo ndu- ndiyamikire kuti anthu anafika pano iyayi zikomo kwambiri komanso tikuyamikirensoni kuti inunso munabweranso zikomo kwambiri mr handsome Mm. Simaka- simabwera pano kawiri kawiri komano kubwera pano iyayi tachitenga chinthu cha mtengo wapamwamba kwambiri Ah, takondwa nanu ndithu pitirizani uka- ukachita ujeni ukasosola pitani ndithu mungachedwe aha Mm. ukatiperekere moni koma anthunso onse owonera timu ee akuti ndithu amakonda madamuwo akupereka moni ndithu um, Mm. ehe amakonda zikomo kwambiri anthu Yes. timanena nkhani zonse tanena pano ndi zamabodza zokhazokha palibepo chimene timanena chachilungamo ndi mphekesera chabe ndeno sitimayembekezera munthu kuti abwere pano atifunse mabodza kunena kuti eh, mwakuti mwakuti mu mwakuti mwakuti iyayi zimenezo sitimayembekezera kuti mubwere ndithu mutifunse ma- mutifunse iyayi ndeno iyayi mwina mawu omaliza ndi oti chani mr handsome
iyayi ndikuyamikireni nonse chapompano pompano kukhala big announcement nde muyembekezere ndithu zimenezo si nchezero iyayi nzenzene ndithu nde osadandaula osadankhawa koma ndimakunyadirani lero mumadziwa network imavutavuta mumadziwa ku malawi madata ndi ovuta koma ayi mukudziwa Mm. big boss the boss herself ndithu anayesetsa kugula madata Mm. ochuluka kuti tikhale pano ndithu tasowa kwa masiku angapo kusowa akungatirani ku mayerako kumeneku

iyayi tiponya Ma tiponya celeb- ma celebrity- ma celebrity athu inuyo bye bye
anthu nonse ndithu zikomo kwambiri takondwa nanu mukhale ndi usiku wopambana ndithu tafikiranso mtsogolomu mmenenso tidzabwere ndithu ndi programu ino
something you do it anyway. So I, I respect people like that because it's very easy for everybody to be swayed when you know you have people who are reacting in a certain way. pano asasokoneza ndikifanya kasiti makuza ndi mkulu tsopano ndi pamene anazizwa nane kuti ine ndilibe mzanga amene amabwera ku nyumba ndipo sindizanaa asked me a question to say. I think he tested positive yeah, to COVID 19. So he said, okay, of course, I don't have symptoms. I'm just okay. I'm fine. Is it okay that I can be having uh, sex?

iyayi ndithu mukhale ndi usiku wopambana kufikiranso lachiwiri koma mapulogalamu pano pa low profile malawi ndi wosatha ndithu pamabwera dj tomato azimayi omasuka dr bashan kennedy uh, timu aa kumaso ndithu ndi zambiri zambiri mukafuna zina kumangopita ku peji mukaseka mukasekerera mukamwetulira zimene mungafune zimapezeka kumeneko ndithu bye bye